Lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene wamangidwa ku Zambia pa mlandu wakupha mwana omupeza. Mnyamata ameneyo dzina lake ndi Duncan. Duncan amachokera ku Malawi komwe uko ku Nanjiri. Mnyamata ameneyo amakhala ku Zambia ku Solwezi. Mnyamata ameneyo anapita ku Zambia mu chaka cha 2023 ndipo china chilichonse chinali bwino. Zotsatira zake adakumana ndi mkazi amene amatchedwa Ludo Chipwanya. Ludo Chipwanya adali mtsikana amene adali ndi mwana kale. Zambiyako ndi mtsikana amene amachokera ku Zambia. Anthuwa kanayambika ngati kachibwenzi, zotsatira zake adakwatirana ndi adayamba kukhala limodzi. Kumbukirani Ludo anali mtsikana amene anali ndi mwana kale. Ndiye mwana uja china chilichonse ankamupangira ndi Duncan. kumalipira school fees kumamudyesa kumamgulira zovala ankapanga china chilichonse ndi duncan duncan anatenga udindo wa ubambo pa mwana uja ndipo ankamukonda kwambiri mophatikizana ndi mayi yake ludo ndi mwana uja atakwanitsa zaka 18 khalidwe linasintha adayambopanga zibwenzi ndi ludo ankafuna mwana wake kuti amalize sukulu kenako azapeze mamuna wabwino azakwatirane naye ndi zimene ankafuna sankafuna kuti mwana wake adusenso mu njira imene iyeyo anadusa yolephera sukulu sankafuna zimenezo ndi mwana uja ankamkakamiza kuti azipita ku sukulu nthawi zina mwana uja akamapanga zinthu zosakhala bwino amamuza duncan mwanayo apanga izi mwanayo apanga izi nde duncan amapanga act ngati mbambo chifukwa chakuti duncan ndi amene ankapanga china chilichonse chokhudzana ndi mwana uja school fees china chilichonse ankapanga ndi duncan nde ankazimva ngati kuti iyeyo ndi mbambo basi nde wakhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali nde akuti wiki yatha mwana uja anathawa anapita ku dera lina mu dziko la zambia dera lake akuti chipata atapita ku chipata kenako ludo anayamba kumfuna mwana wake mwana wanga ali kuti mwana wanga ali kuti samampeza anamsakasaka samampeza anamuza duncan mwana wathu asowa sunuziwa ali kuti duncanso anambofufuza zosatira zake anamva mphekesera kuti mwana wako ali ku chipata ndi anatengana ludo ndi duncan kupita ku chipata atafika kumene kujako adampezadi mwana wake akukhala ndi mnyamata wina wa zaka 26 zosatira zake anamuza mnyamata uja tabwera kudzatenga mwana wathu ndiye mwana uja samafuna kuti apite amafuna atsalire kumene kujako duncan anamuza mnyamata uja uziwa chani tipase mwanayo mwamtendere apo ayi tipita ku polisi nde mwana uja poopa anapitadi mwana uja nde Duncan atafika ku nyumba adayamba kummenya mwana uja ati akumulangiza anammenya atamaliza kummenya adamusiya adakagona mawa lake azindikira kuti mwana uja wamwalira nde ludo ataona zimenezi adayimbira achipatala achipatala anabwera atamuona mwana uja anamuuza kuti mwanayu wamwalira zotsatira zake Duncan wamangidwa chifukwa chakuti Ludo anapereka umboni kuti amene wapha mwana wangayu ndi Duncan. Anam'menya mwanayo. Ludo anayiwala chikondi chonse chimene Duncan amaonesa pa mwanayo. Zinthu zinasintha mu nthawi imene mwana wake anamwalira. Panopa Duncaniyo wamangidwa pa mlandu wokupha mwana wake womupeza. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azibambo amene munakwatira akazi a ana kale mukamalangiza anawa kumaona malire komanso lamulo silimatengera kuti iwe ndi bambo ake iwe ndi mayi yake lamulo limalanga anthu osalakwa lamulo silinabwerere anthu ochimwa okhaokha ngakhale anthu osalakwa amalirawa lamulo Nde nkani ndimakamba akuluakulu ngati mwana walakwisa osamam'menya chifukwa chakuti anthu ambiri akuyenda ofaifa kale. Muzamumenya mwana uja ndikumupha koma lamulo lilibe zoti ndine bambo ake lamulo silimaona zimenezo lamulo silimamva zimenezo kuti ine ndi bambo ake palibe walakwa walakwa basi umakagwira ndende uli osalakwa akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga pano ndi pa street